ka siri misaliya diɲɛlatigɛ la usaso adu ne y'a fɔ n ka kumaw la ka tɛmɛ mɔgɔw ka siri ɲini k'a dɔn ni siri ɲinina k'a dɔn tuma dɔw la mɔgɔw bɛ degun min kɔnɔ a bɛ taa ka bɔ yen i ye faamuya ka sabu kɛ siri misaliya bi komi n'a fɔ n'i ye sɛ siri sɛ sen don juru la k'a a siri mɛtiri kelen juru ni janya ye o ye o kuma a bɛ dumuni kɛ mɛtiri kelen hakɛ dɔrɔn de la i b'a sɔrɔ dumuni min bɛ mɛtiri fila yɔrɔ la wali mɛtiri saba a t'o sɔrɔ a t'o sɔrɔ a dun ɲɛ bi o la a tulo b'o la o tuma mun de bɛ k'a bali k'o sɔrɔ sisan juru min kɛlen don k'a siri mɛ n'i y'a sen bɔ juru in na sisan a bɛ munumunu ka taa fɔ yɔrɔ min ka di a yɛrɛ ye dɔ b'a miiri k'a bɛɛ lajɛlen ye juguya ye lalala a bɛɛ tɛ juguya ye a dɔw mana kɛ juguya min ye i b'a sɔrɔ adamaden i yɛrɛ ka juguya dɔ bɛ a la i yɛrɛ ka juguya dɔ ye mun ye n y'a fɔ n ka kumaw la ka tɛmɛ komi i yɛrɛ i ye an laɲini dɔɔni ka sabu kɛ i y'a jira ko dolo karamɔgɔ o kuma na fɛ dɔw dolo karamɔgɔ diyagoya i bɛ dolo kan de fɔ o ye tiɲɛ ye kuma anw ka kuma ninnu bɛ mɔgɔw lafili waati dɔw la kosɛbɛ siri maa yɛrɛ ka siri a caman bi sɔrɔ i yɛrɛ ka kɛwalew de fɛ i yɛrɛ waleya i yɛrɛ waleya o bi cɛ la o bi muso la ka sabu kɛ i b'a sɔrɔ i ni muso dɔw bɛ don ɲɔgɔn na lamɛnbaaw ka hakɛ to wali ni cɛ dɔw bɛ don ɲɔgɔn na lamɛnbaaw ka hakɛ to e n'o man ka don ɲɔgɔn na ka sabu kɛ ji ni tasuma tɛ taama ɲɔgɔn ye a ka gɛlɛn o kuma na fɛ ni muso kɛra ji ye cɛ kɛra tasuma ye o kuma denni taama cogo diyara e ye a kɛcogo diyara e ye a kuma cogo ni diyara e ye ɔ e yɛrɛ ko sa ko bɔ dɔn k'e ye cɛgana kuntigi ye ko e tɛ tɛmɛ ko kan ɔ o kuma na i taara i ɲami a la i ye faamuya kuma na fɛ ji dun bɛ o kunna tasuma bɛ e kunna o kuma jɔn de b'a yɛrɛ ɲini sisan gɛlɛya nana tasumatigi de b'a yɛrɛ ɲini n'i ye ji ni tasuma fara ɲɔgɔn kan minɛn kelen kɔnɔ tasuma de b'a yɛrɛ ɲini a bɛ to tasuma na o kuma na fɛ o b'a sɔrɔ e bɛ baara min na butigi min na i bɛna ye kiliyanw bɛ sumaya wala ni min ye juru ta o tɛ na bilen mhm. wala i bɛ bagan mara la i bɛna ye baganw bɛ tunu mhm. bana bɛ don baganw na mhm. wala e yɛrɛ bɛ sɛrivisi min na e bɛna ye bɛnbaliya bɛ don i ni sɛrivisi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ b'i sigi i b'a fɔ nɔn ne yɛrɛ ma n ta nin sidɔn quoi i m'a sidɔn dɛ mm. ka sabu kɛ i donna ko sidɔnbali de la i tun man ka don min na i tun man ka don min na mm-hmm. i ye faamuya mm-hmm. o de kama mm-hmm. ala yɛrɛ ye kankari da an ye ko wala takirabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila a kana gɛrɛ tulonkɛ la i ye faamuya donc hali furu sira fɛ mm. n'i bɛ furu kɛ i kan k'i furukɛɲɔgɔn woloma fɔlɔ est ce que ne ka mɔgɔ tata ye nin ye est ce que ne ka mɔgɔ tata tɛ nin ye muso bɛɛ tɛ furu muso bɛɛ tɛ furuta ye wi muso bɛɛ kan ka furu mais muso mm. bɛɛ tɛ bɛɛ ka furuta ye ka sabu kɛ e bɛ tɛmɛ min kan mm-hmm. ko e man ka o ta mm-hmm. i b'a sɔrɔ bɔ dɔ i terikɛ in o ka tata yɛrɛ de ye o ye mm-hmm. kumana fɛ mm. siri fanba bɛ ye nin yɔrɔ in de la cɛ kunda muso kunda an mana tɛmɛ ka b'o yɔrɔ la an bɛ sɔrɔ ka na i b'a sɔrɔ sitana bɛ maa caman kɔ a bi ka u ka ɲɛnamaya fereke u bolo n'an k'o ma ko kunnafɛn dɔw ko sigifɛn ka sabu kɛ n'i y'a jate minɛ jina kabila yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ ba seegin kɛmɛ seegin bi seegin ani seegin ne y'o de fɔ n ko n'anw sigila plateau kan an bɛ dɔnni kan de fɔ jinɛ kabilaw jinɛ kabilaw i y'a faamuya yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mali kɔnɔ sisan n'i y'a ta filaw ka kabilaw bɛ yen mhm. bamananw ka kabilaw bɛ yen mhm. bɔbɔw bɛ yen mhm. sinafɔw bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna o kuma jinɛw ka kabila diɲɛ kɔnɔ ba seegin kɛmɛ seegin bi seegin ani seegin a fɔ i fɔyɔrɔ bɛɛ sɔsɔbaa ti a la o kuma na fɛ seegin dɔrɔn de ye ɲɛsinnen don ɲani ma ka se ka mɔgɔ dɛmɛ k'i dɛmɛ bɛɛ la seegin dɔrɔn de ye ɲanikɛlaw ye Mm. n'o tɛ ba seegin kɛmɛ seegin ani bi seegin ni bɛɛ cɛnni sira ye tɔ bɛɛ cɛnni sira ye mm-hmm. a cɛman ni a musoman mm-hmm. o kuma na fɛ i b'a sɔrɔ olu fana de bɛ don adamadenw na k'u ɲaami mɔgɔw cɛ la mm-hmm. n'u tugula mɔgɔ min kɔ o kuma na fɛ u b'a fɛ k'i kɛ bebedennin de ye o de ka di olu ye u b'i kɛ bebedennin ye k'i lakolon kɛ k'i kɛ yɛlɛkɛfɛn ye k'i ka kow lanɔgɔ k'i ka furuko lanɔgɔ k'i ka garijɛgɛko lanɔgɔ k'i ka baarako lanɔgɔ k'i ka kalanko lanɔgɔ o kuma na fɛ k'i ka sigi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lanɔgɔ siri dɔ bɛ na nin sira fɛ Siri dɔ wɛrɛ bɛ na sira jumɛn fɛ o dɔ ye adamaden jugu ka kɛwale ye i y'a faamuya ka sabu kɛ o kumana fɛ an b'a ye mɔgɔ dɔw b'a fɔ ni bɛlɛkisɛ ma falen yɔrɔ bɛlɛ n'i y'a dan a tɛ falen o kuma karisa tɛ fɛn sɔrɔ o mɔgɔw bɔra anw fɛ yen misaliya la denko la ni kunberekuru ma den wolo karisa tɛna den wolo o b'a yira k'o ti kɛ o b'a yira o ti kɛ o ye juguya kanw de ye nka ala barika la n'a kɛra adamaden juguya ye solution dɔ bɛ sɔrɔ a la n'a kɛra jinɛ juguya ye solution dɔ bɛ sɔrɔ a la n'a kɛra i yɛrɛ donna donbɛli dɔ la o kumana fɛ solution dɔ bɛ sɔrɔ a la mais solution ka nɔgɔn ni ɲɔgɔn ye donc fɛn min bɛ ka adamadenw bali ka nafolo sɔrɔ bi an bɛ segin ka na kuma lasiri la k'a yira lamɛnbagaw la k'an kunkolo b'an kan da la kuma mana bugu ɲɛ o ɲɛ ma a tala yɔrɔ min na an bɛ segin ka na yen nɔ a tala nafoloko de la

k'i ka fantanya yɛlɛma ka bɔ i la k'a kɛ ko wɛrɛ ye nin y'an ye gindo badɛgɛ de kɔnɔ a bɛ faamu i ye faamuya dɔn o tuma suratu tɔlaki n'i y'ale lajɛ kabako b'a kɔnɔ ni maa min mago bɛ diɲɛ nafolo la i mago bɛ diɲɛ relation na i mago b'i ni mɔgɔbaw ka don ɲɔgɔn na o tuma suratu tɔlaki b'a kɛ i ye faamuya aya dɔ b'a kɔnɔ ko sayajɛ alahu bada usirin yusira e yɛrɛ b'o kɔrɔ dɔn ala bɛna u ka gɛlɛya kɔ kɛ nɔgɔya de ye siga t'o la o kama i ko ko furusa sira don wi furusa suran kuma nana o kama kuma laɲini ye mun de ye nin yɔrɔ in na an bɛ ka kuma ni min ye ça veut dire bɛ bɔ donc Eh, n'a kɛra furusa min ye dɔn e kun furu sirilen don fantanya de ma mm. wali fantanya kun kɛlen don k'i furu siri o de bɛna yɛlɛma o de bɛna yɛlɛma sisan mm-hmm. ee an ye mɔgɔw caman don da la ni nin ye dɛ i ye faamuya o tuma ne ye nin gindo kalan kucala kuranna hafiziw bolo kab'u ye ne kalan a la usutazu adu ne hinɛ bɔra n yɛrɛ la pewu ne nana gindo golo fɛnsɛ bamakɔ k'a kɛli daminɛ o kuma na fɛ ni maa sɛbɛw donna ɲɔgɔn na ni maa ɲɛnamaw donna ɲɔgɔn na maa minnu bɛ se ka ko dilan k'a sabu kɛ mɔgɔ tɛ taa bɔ nafolo bele kan i ni dɔ de bɛ don ɲɔgɔn na o bɛ sira dɔ jira e la o tuma e bɛ to ka dɔ sɔrɔ i bɛ to ka dɔ sɔrɔ i bɛ dɔ fara ɲɔgɔn kan e bɛ to o fana sira la i bɛ sira wɛrɛ lakodɔn nafolo bɛ na nin sira in de fɛ o tuma suratu tɔlaki ni maa min mago bɛ ka fɛn sɔrɔ a la i k'i jija i b'a sɛbɛn siɲɛ saba n'i y'a sɛbɛn siɲɛ saba fɔlɔ i b'a kɛ komi n'a fɔ a bɛ kuranna kɔnɔ filanan i bɛ tomi k'a la sabanan o tuma i tɛ tomi k'a la i tɛ kala k'a la ni i sera sayajɛ ala bada usirin yusira ma i b'o sɛbɛn kɛmɛ saba ani tan ani saba n'i y'o sɛbɛn kɛmɛ saba ani tan ni saba o ye kira kɛmɛ saba ani tan ni saba jate ye usutazu adu e ka nin nasi kɛ ka kami jɛman tobi ta dɛ e ka dɔ dun a la i ka nasi in dɔ min i ka i bala sayajɛ ala bada usirin yusira la i k'a wurudi ba kelen i ye faamuya nɔ dɔgɔkun kelen kɔfɛ farida bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ala b'i ka gɛlɛya falen nɔgɔya la fantanya bɛ bɔ yen fantanya bɛ bɔ yen fantanya furu bɛ sa ka bɔ i kunna pewu o kuma ka nɔgɔya furu siri i la kuranɛ ye kabako de ye siga t'a la ale de b'a bɛɛ dilan ale de b'a bɛɛ dilan jaraw diyara n ye ɛɛ jara k'ale ye balɔntanna de ye a mago bɛ ɲɛtaa kɔntara ka se k'o sɔrɔ balɔntan na alihamudulilayi maa min bɛ balɔntan la n'i mago bɛ ɲɛtaa ni kɔntara la ayiwa an bɛ gindo dɔ fɔ a ɲɛ na Turabuden dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko badara ali i ye faamuya o tuma badara ali ye kabako fɛn ye kosɛbɛ n'i y'a ta k'a kerun ɲɛ o ɲɛ ma a bɛna jɔ a sen fila kan i ye faamuya o tuma baloncila yɛrɛ i ka se ka bi don ayiwa ka kunnawolo kɛ tuma dɔ la fa k'a sɔrɔ i yɛrɛ jɔlen don i sen fila kan ka ɲa u ma n'u sen fili ye ɲɛ o ɲɛ ma e bɛ pan u kunna ka n'i jɔ u mana i ka duloki sama ɲɛ o ɲɛ ma o kuma i b'i fosi ka b'u bolo ka i ka jouer kɛ o kuma a tigilama ka jija ni maa min mago bɛ ɲɛtaga la eh, balonci la i bɛ jija i b'i badara ali o i b'a sɛbɛn siɲɛ bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ badara bɛ ci cogo di badara bɛ ci fila kelen kelen fila o tuma n'i y'a sɛbɛn bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ o bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bɛ bɔ ni alahu de ye ala ye sebaa ye fɛn bɛɛ lajɛlen na i ye faamuya i bɛ misi jɔnkun ɲini ni busiw ye misi faga i bɛ taa sugu la o b'a fɔ kuru dɔ bɛ misi kɔ la misi kɔkuru jɔnkun o tuma i b'o sogo dɔ ɲini jɔnkun bɛ sanfɛ a bɛ duguma de a bɛ sanfɛ a bɛ sanfɛ wala ni i bɛ se ka min ban n'i y'o san kilo kelen don wali kilo fila don wali bɔ dɔw ayiwa a mana kɛ hakɛ min ye ka sabu kɛ sogo ka di dɔw ye i n'a fɔ sogo ka di fulakɛ ye cogoya min na aa tulu b'a la n'i y'a kɛ kilo fila ye i bɛ dɛsɛ a la dɛ i ye n faamuya donc i b'a a a a o ni bɛrɛ bɛn i b'a tigɛ sara bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ kurun bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ quoi kuma lasurunyana quoi unhun donc i bɛna a tobi Mhm. n'i y'a tobi unhun kuma n'a mɔna unhun bolo tɛ kɛ k'ale ta ka dun dɛ unhun i bɛ sogo kala bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ ɲini unhun i ye faamuya unhun o kuma i b'a yɛlɛma minɛn kɔnɔ unhun n'i ye nin sɔgɔ unhun donc i bɛ dɔ ta ni o ye unhun n'i ye nin ni i bɛ kɛ- ni kala bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ i b'a bɛɛ kɛ ka sogo kuru kelen kelen sɔgɔ ka dun quoi n'i komi ye min sɔrɔ ko i b'o kala bila i b'o kɛrɛfɛ kala bila kɛrɛfɛ unhun e y'o sɔgɔ ka dun n'i ye tiɲɛ dɛ Taa ni ka segin tɛ na ayi non n'i ye nin kɛ baloncila ye don a bɛ wuli k'a jɔ a sen na sisan i ye faamuya reyali ka da ye o équipe min ka da ye o ayiwa jama na tɛgɛrɛ f'a kunna sisan a na sankɔrɔta sɔrɔ sisan donc n'a tilara o tuma a bɛ kala ninnu siri ɲɔgɔn na u tɛ fili dɛ ni kala ninnu sirila ɲɔgɔn na yɔrɔ a bɛ fanga sɔrɔ sisan donc o tuma a bɛ jija a bɛ kala in dulon yɔrɔ dɔ la fiɲɛ b'a fifa yɔrɔ min na juru ɲɛnama dɔ la tan kɛ fiɲɛ bɛ k'o fifa o tuma baloncila bɛ baara kɛ fiɲɛ de la ni alahu taala ka jɛ n'a yɛlɛla tɛrɛn kan n'a ye balon sɔrɔ ayi i b'a fɔ de ko fiɲɛ de b'a sen kɔrɔ de a bɛ celu yari dɛ a b'a ci a b'a ci o tuma ko baloncilaw k'u wasa don na a faamuyara nin y'u gɛrɛjɛgɛ jara o jara n ye jara ko a ɲɛ ɲɛ de bɛ k'a dimi a ɲɛ d'accord bon yiri dɔ bɛ yen o b'a fɔ a ma ɲɛ kɛnɛ i ye faamuya bon a bɛ jija o ni cakala feere ani tɔmi bulu a ka ninnu fara ɲɔgɔn kan a k'a tobi n'a y'a tobi a b'a sɛnsɛn i ye faamuya nka n'a diyara a ye tobitɔ la a bɛ se ka ntigiɲɛ buguri dɔɔni k'a la denw bɛ ntigiɲɛ so min na n'a y'o dɔɔni k'a la ni alahu taala ka diɲɛ a ka to k'i ɲɛ ko n'a ye ntigiɲɛ ɲɛ da ka di dɛ a bɛ taama su fɛ a bɛ taama su dubi fin na tilefɛla yɛrɛ tɛ ale kɔntan o fo su dubi fin yeelen dun t'a bolo diɲɛ foyi t'a bolo o kuma a b'i don fura tu ni fɛn bɛɛ lajɛlen na a ntigiɲɛ ɲɛ da ka di cogoya min na n'a ye ntigiɲɛ buguri kɔni k'a la a ɲɛ da bɛ sɔn ka diya ka se o hakɛ ma dɛ o ye tiɲɛ ye ko u ka nin ta n'a tugula nin na nin bɛ ɲɛdimi ban pewu

i ye faamuya mɛn mhm. o tuma ni muso bɛ to ka pan ka wolo kɛ a yɛrɛ ma mhm. i b'i jija mhm. i bɛ nin sɛbɛn ka i muso tɔgɔ don a kɔnɔ n'a ka sabatili ye o tuma na fɛ ni tɔgɔ donla nin kɔnɔ n'a ka sabatili ye mais min ka ɲi i bɛ muso tɔgɔ n'a ba tɔgɔ i b'o fara a kan a bɛ se ka sabati kunna cogoya min na o tuma na fɛ eh, i bɛ fali ntɔrɔn de ɲini n'i ye fali ntɔrɔn ɲini i bɛ sɛbɛnden in kuru k'a don fali ntɔrɔn kɔnɔ ka dikɛɲɛ kɛ ka a datugu e k'a don i ka so kɔnɔ wali k'a don i ka so donda la usaso a don n'i ye nin kɛ e ka jija makisina fihi abadan i b'i jija i b'a wurudi kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ n'i ye dɔgɔkun kelen kɛ a la a usaso a don o muso kelen kɔni yan n'o saya cɛ a tɛ taa a tɛ taa makisina fihi abadan abadan namu o tɛ yɛlɛma fiyewu cibɛli don a faamuna o diyara n ye o kuma na fɛ ko an k'an wasa don in na n'ala sɔnna ayiwa pour que an ka taabaw u ka taali ka nɔgɔya n'ala sɔnna ala k'an bɛɛ sababa ma hali bi radio ye kunajɛ ye bi maa wele ye amadu jara ka bɔ maɲanbugukaw fɛ yen n'ala ka jɛ ye ni aw mago bɛ jara la jara sigiyɔrɔ bɛn don maɲanbugu ma n'aw sera maɲanbugu mɛri da la n'a ye nimoro in wele jara b'a mɔgɔ bila k'aw kunbɛn nimoro fɔlɔ 74 01 20 47 bi wolonwula ani naani fu ani kelen mugan bi naani ani wolonwula walima 62 87 68 87 bi wɔɔrɔ ani fila bi seegin ani wolonwula bi wɔɔrɔ ani seegin bi seegin ani wolonwula hali bi an b'an sɛnsɛn ɛɛ jara maa min juguya bilalen yɛrɛ bɛ maa min kɔ i bɛ mun kɛ i ka se ka lafiya ka bɔ juguw ma alihamudulila juguya bilalen bɛ maa min kɔ fɛn fila bɛ kurana kɔnɔ olu ma falen a bɛ fɔ olu ma ko ma uzatayi tanga ɲini yɔrɔ fila wala tangalan fila o ye kulu a uzu birabil falaki ye ani kulu a uzu birabil nasi ye o suran fila o kuma kelen ye aya duuru ye kelen ye aya wɔɔrɔ ye i ye faamuya o kuma n'i ye duuru ani wɔɔrɔ fara ɲɔgɔn kan tan ni kelen o ye tan ni kelen ye i ye faamuya o kuma n'i ye adamaden yɛrɛ lajɛ bon fiɲɛminɛ da minnu bɛ adamaden la hakɛto bɛ kuma na a sanfɛda ye tan ni kelen de ye n'o tɛ majorité ye kɔnɔntɔn ye mais donc ayiwa n'i ye technologie développer wali kodɔn de mana développer ka don balikuya kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ dafa tan ani fila k'a sabu kɛ ni muso den wolo kuma na min na an balakaw ka hakɛ to o kuma musolakaw ka farikolo fiɲɛminɛ da a bɛ dafa wo tan ani kelen na k'a sabu kɛ n'i ye den wolo ji bɛ jigin sin na o kuma sinji bɛ to ka bɔ sin wo fila fɛ kuma an bɛ kodɔn kuma de fɔ juguya bɛ ka maa min mago sa pewu pewu pewu u y'u kale k'i ti don da la u y'u kale ko fo i ka sa i tɔgɔ ti fɔ u y'u kale ko fo i ka sa i tɛ musotigiya kɛ ko fo i ka sa i tɛ nafolotigiya kɛ muso adu an bɛna nin min fɔ n'i y'a kɛ i b'a ye dɛ i ye faamuya i b'i jija i bɛ nin aya ninnu sɛbɛn o kuma min ye aya duuru ye i b'o sɛbɛn siɲɛ duuru min ye wɔɔrɔ ye i b'o sɛbɛn siɲɛ wɔɔrɔ n'o kɛra i b'i jija i bɛ lemurukumuni den tan ani kelen i b'o ɲini k'a kɛ nasi in na i b'a datigɛ k'a k'a la i b'a nasi in cɛya quoi i k'i jija i ka to k'a min su tan ani kelen i k'a ko su tan ani kelen laɲini i b'a min i b'a ko fo ka se tile tan ani kelen ma ni ala jɛnna n'a ye o tile tan ni yanni o tile tan ni kelen ka dafa wale ka bɛn o tile tan ni kelen ma a i bɛ fɛn dɔ ye dɛ ka mm. sabu kɛ mm-hmm. ala na fɛn dɔ yira i la mm. i n'a fɔ ala ye fɛn dɔ yira nabila yusufu la alayhi salam mm-hmm. a ko eh, ya abati inni ra'aytu ihda ashara kawkaba mm-hmm. n fa ɛ ne ye dolo tan ani kelen de ye sugo la o b'a la ka sujudu bɛn ne ye ni huwa de ye donc huwa ye ismul azamu de ye i m'a ye ayatal kursi la a b'a fɔ alahu la ilaha illa huwa o dɔw kuma na fɛ kodɔnbaw tulo b'an kan na nin yɔrɔ in na huwa bɛ ka min di yan nɔ o kuma o ye kɔdi yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye o donc n'i ye huwa jate bɔ k'a sɛgɛrɛ bɔ a sifuru bɔ a bɛ taa bɛn ni tan ni kelen de ye o tuma o tan ni kelen in kulu awuzu birabili falaki ni birabi nasi o fana sigilen don o aya tan ni kelen de kan donc juguya bɛ ka maa min mako sa pewu wala bɔn juguya bɛ ka maa min bolola u nafolo ban pewu tuma ni an y'i labɛn ni nin ye aa sɔsɔ a don kuma na fɛ i n'i yɛrɛ sɔrɔ dɛ kuma maa minnu bɛ yen n'olu tɛna an yɔrɔ sɔrɔ wali u tɛna an ma sɔrɔ u bɛ se k'a sɛbɛn ni sɛbɛn cogo in na a b'u nafa nka n'anw yɛrɛw ko k'an b'a kɛ komi i ye i ye kuma daminɛ ni dolo karamɔgɔya ye o kuma na fɛ donc dugawu jaabi yɛrɛ bi sɔrɔ waati jumɛn de kɔnɔ adamaden ka dugawu jaabi k'a sabu kɛ mɔgɔ bɛɛ n'a ka dugawu jaabi waati de don mɔgɔw tɔgɔ tɛ kelen ye cogoya min na mhm. mɔgɔw ka dugaw jaabi waati tɛ kelen ye mhm. o tuma a bɛ fɔ o dugaw jaabi waati ma ko sarafu mhm. bɛɛ n'i ka sarafu de don sarafu ye bon i ka bonda dayɛlɛlen don waati min o tuma i ka bonya de b'o o waati mɛ n'i ka bonda datugula ka ban mɔgɔw bɛ ɲina i kɔ dɛ Kuma na fɛ n'an ko k'an b'a kɛ o kuma an b'a ɲini ayiwa dɔnni kɔnɔna na ji kɔnɔ gele ka tasuma na fiɲɛ na bɔgɔ la a kan ka dilan ka bɛn waati jumɛn ma sanga jumɛn ma don jumɛn ma mun ni mun de kan ka k'a la o tuma n'an y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka da ka k'a la aa n balimakɛ ni i ye i n'o tila ɲɔgɔn na hmm. i b'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ bɛ yen dɛ ala k'a ɲɛ amina yɛrɛ ɛɛ eh, jara ko ale barakɔrɔla ah. an balaka don k'a barakɔrɔla de b'a dimi ka jigin ah, d'accord bɔn donc o kɔni an bɛ se ka bana fila de fɔ o la mhm. eh, musow ka barakɔrɔla dimi mhm. bɔn kuma dɔw la a m'a bɛɛ fɔ ka ɲɛ n'a ka kalo bɛ na mhm. barakɔrɔla in de b'a dimi kosɛbɛ i ye faamuya a m'o bɛɛ fara a kan nka ne b'o fara a kan sɔsɔ yɔrɔ t'a la n'a tulo b'anw kan na n'a y'a diya a ka don telefɔni na i ye faamuya o tuma an b'a fɔ o ma ko o ye gankekɔnɔdimi ye i ye faamuya donc a bɛ jija yiri fila bɛ yen n bɛna o f'a ɲɛna n'a tugula o la o tuma kɔnɔdimi a bɛ nɔgɔya i ye faamuya si si kelen kelen o fara ani yiri dɔ bɛ yen ko nkabawule dɔw b'a wele ko kalifabule o fara a ka nin fila fara fara ɲɔgɔn kan a kuma k'a tobi i ye faamuya n'a tobila ka mɔ a ka jija ni fiyɛlan b'a bolo a ka dɔ ta fiyɛlan na a k'a yɛrɛ fiyɛ a ka dɔ min a ka to ka seliji ta dɔ la ni a y'a tobi k'a caya yɛrɛ a k'a jikalaman fana kɛ mana kumaba dɔ kɔnɔ ka ji dɔ kɛ k'a soki mɔgɔ bɛ se ka sigi a kɔnɔ mɛ a b'i fari jeni mɛ a t'i golo bɔ a ka to k'i sigi a la ka ji in kabi ka k'a yɛrɛ kan hakili b'a tɔ dafa tuma n'a ye waati kɛ nin na a usazɔ a don a bɛna ban pewu k'a sabu kɛ min barakɔrɔla bɛ k'a dimi nin ye bon a m'a bɛɛ fɔ n'o tɛ sinon i b'a sɔrɔ kuma caman bɔ dɔw ji jɛman bɔ b'a la i ye faamuya bon kasa goman b'a ɲɔ fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko kelen in de la ɔ nka kuma dɔ la an balakaw don u nɛn ka girin u bɛ don ka a nungunni fɔ dɔrɔn o kuma k'a tɔ to n bɛ ka nin min di nin ye n'a ye nin kɛ nin b'a ban pewu k'a sabu kɛ anw tɛ dɔnni dogo anw tɛmɛna tuma n'i ye ɲuman min dɔn i b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna diɲɛ kɔnɔ yan u k'u yɛrɛ nafa n'a ye ɔ i taalen kɔfɛ a n'a fɔ ko karisa ko a tun bɛ nin kɛ wali a ye nin kɛ kuma ko nin ye barakɔrɔla dimitigi ka lahalaya ye k'i janto nin na ala sago i bonya b'a la ala k'a ɲɛ jara maa min ɲɛ bɛ k'a dimi Ah, alhamdulillah maa min ɲɛ bɛ k'a dimi mhm. o kuma na fɛ yiri dɔ bɛ yen ko ponponpogolo mhm. donc ponponpogolo n b'a a tigi b'o bɔ n'a y'o bɔ a bɛ jija a b'a tigi na kɛsiratul mashakil wa kɛsiratul humum i ye faamuya ni hami cɛra kojugu miiri cɛla kojugu i b'a sɔrɔ bon parce que ko in ye miiriya ko de ye farikolo bɛ faible kuma yan an ka fura d'u ma an bɛ se ka hami fura kɔni d'u ma ala kiraba ye dugawu dɔ fɔ nɛɛma ni kisi bɛ ala kira min ma i ye faamuya ni mɔgɔ o mɔgɔ tugula dugawu nin na o jɔ ni ni problème bɛ maa min na fasaw bɛ sira sɔrɔ ayiwa fasa n'a ka baara kɛ a fa jɛnɛfɛn labɛn bɛ min labɛnnen don wa kuma daminɛ ka ca la ne tun bɛna kuma fɛn min kan bi eh, o tun ye walikayitu aleyika mahabata minni an bɛ waati tɔ ko la tɔ damadɔni bɛ yen olu bɛ yafa ma don nata kɔnɔ an bɛ faamu usazu adu walikayitu aleyika mahabata minni kuranakolo min don eh, kabako bɛ kuranakolo in na kosɛbɛ sɛbɛ mandiya sira fɛ o kuma relation sira fɛ kuma fosi tɛ ka ɲɛ n bolo o sira fɛ k'a sabu kɛ foyi tɛ ka ɲɛ n bolo marché tɛ n bolo kuma caman a caman ye mangoya de ye i ye faamuya kuma ni maa min mago bɛ mandiya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la adamadenw k'i filɛ fo ka u bɔ ka bɛn i taatɔ adamadenw k'i filɛ fo ka u mako sa o tuma walikayitu aleyika mahabata minni de b'o kɛ i ye faamuya kuma na fɛ walikayitu aleyika mahabata minni ni maa min mako bɛ mandiya la i b'a sɛbɛn siɲɛ mugan i ye faamuya n'i y'a sɛbɛn siɲɛ mugan a bɛ sɛbɛn jumadonya de fɛ i ye faamuya kɛwaatiw de bɛ kow la kuma c'est-à-dire o de bɛ ka kow jɛ u sanso a don i ye faamuya i ma ye san kɔnɔ hiji ye siɲɛ kelen de ye o tuma ala ye waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn o la sunkalo ye siɲɛ kelen ye san kɔnɔ ala ye waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn o la o kuma na fɛ donc kɛ waatiw de bɛ kow la donc n'an ye kow kɛ waatiw jɛ waati min man'i diya i bɛ wuli ka dɔ kɛ min man'i diya i bɛ wuli ka dɔ kɛ o tuma n'a ma ɲa i bolo o kɔni o y'a damana ko de ye nin de ye problème bɛ an ka dɔnni ko la ɛ ni waati min y'i diya n'i taara maka i kɔni i taara maka de n'o tɛ i ma taa hiji kɛ kuma ni maa min mago bɛ nin gindo in na a ka se ka ko dilan i ye kuma jumadonya de ka di a ye kosɛbɛ juma juma k'a sabu kɛ dolo yɛrɛ min bɛ na jumadon a bɛ fɔ o ma ko zaharatu o zaharatu o bɛ musow ka mankutu de kofɔ o bɛ filɛri de kofɔ fɛn kasa dumanw fɛn minnu yelen ka di mɔgɔ ye fɛn minnu ma ka di zaharatu b'o de kofɔ kuma o bɛ na jumadonya sɔgɔmada fɛ juma commandement bi o de bolo donc ni maa min mago bi mandiya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la cɛw la mandiya yɛrɛ yɛrɛ la musow la o kuma walikayitu aleka mahabata minni e k'i jija i ka a sɛbɛn ayiwa damu jate la joli o joli damu siɲɛ tan ani kɔnɔntɔn yiri minnu den bɛ dun n'u den bɛ dun nin den bɛ dun nin den bɛ dun mangoro b'o la si b'o la zaban b'o la o kuma an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen jate hakilimaw b'a tɔ faamu o kuma o yiri tan ni kɔnɔntɔn ɲini i ka olu la nin na ka to ka nin nasi a dole yiri la k'i ko n'a ye k'i min n'a ye aa bon yiri bɛ den cogoya min na ni mɔgɔw ma se ka yiri ka den kɔni bali i ka garijɛgɛ ko ayi a tɛ jɔ a tɛ jɔ jaraw diyara an ye waati kɔni nan'i jɔ mori wɛrɛ tigɛ min ka su an ɲɛ na sa eh, bi su na maa welelen tun ye jara ye ka bɔ maɲanbugukaw fɛ yen ni aw mago bɛ jara la a bɛ se k'a wele eh, n'aw sera maɲanbugu meri da la aw b'aw jɔ ka nimoro fila in dɔ la kelen wele jara bɛ mɔgɔ bila k'aw kunbɛn nɛgɛjuru sira fɔlɔ 74 01 20 47 bi wolonwula ani naani fo ani kelen mugan bi naani ani wolonwula walima 62 87 68 87 bi wɔɔrɔ ani fila bi seegin ani wolonwula bi wɔɔrɔ ani seegin bi seegin ani wolonwula jara folikan ni sigi da kuma laban mana sɔrɔ i bolo alihamdulilayi eh, waati na cogo kama an bɛ mhm. lamɛnbaa cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo mhm. minnu bɛ sanfɛ minnu bɛ duguma mhm. farajɛla farafinna minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ o tuma an bɛ bɛɛ fo ka arajo kɔnɔna mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ yɛrɛ fo o tuma ba min bɛ yen ni o ye ayiwa o b'a la ka an filime nin waati in kɔnɔ k'an ta k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ an b'a fana fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na moribo yɛrɛ fana n'an k'o ma ko baba moribo o kuma ale yɛrɛ bolo bɛ nɛgɛw la ka fiɲɛ basigi an ye an b'a fana fo ka a ka hɔrɔnmuso fana fo ayiwa nin waati in na ayiwa dalasigiw an b'u fana fo ka radio ɲɛmaayaso fo ko ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo gawusu kalilu bɛrite ma kunta kunti sirifikɛ kɔnɔba o tuma an b'a fana fo an'a ka denbaya ko ka ayiwa nin tun ye garibuw ka kuma ye kumana fɛ an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan n'an donna min gasi la yafa belebeleba an b'o deli a ka to bin ka ko ala ka don wɛrɛ jira an na ko batigɛkurun ti minnu bolo ala ka furu nɔgɔya an bolo amina amina jara o diyara n ye an b'i fo ka segin k'i fo ka kanubagaw ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ tun k'an lamɛn nin san in kɔnɔna la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo bi su na maa wele tun ye jara ye an bɛ jara fo sini su aw ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ ka se ka ne lasɔrɔ sa jɛmukan kɔfɛ 66 04 78 82 fulakɛ an b'a fo ale tun bɛ ka jɛmukan yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ moribo n'a kɔnɔdaga an b'a fo gardien kolo bi duuru na cɛ kelen min na Mama Jalo ale tun ye gardien ka sigi radio da la yen hali soso tun tɛ se ka don ni Mama Jalo m'i pan k'i bara la o de la n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen barikada baaraw ɲɛna a k'an bɛn sini.